Fikani pano pa Lahiri K TV timakupasirani nkhani zomwe zikuchitika ndipo zimakhala ndi umboni wake. Ngati mufuna kumvera nkhani zenizeni zomwe zikuchitika dziko lathu lino, fikani pano pa Lahiri K TV. Nkhani ili paliponse, nkhani ikunenedwa paliponse ya mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti anakamba boza dzulo ku parliament. Nkhani yomwe anakamba kumene ku anakamba kunena kuti chipatala cha Neno cha ku Neno chotchedwa Golden akuti chasilizidwa nde chipatalacho ndi chimukuchionacho chimenecho chipatalacho sichinasilizidwe ndipo chili kutali kuti chithe ndipo anthu a Zodiak anapita kumaloko kukafufuza kukaona ku chipatalacho kukapeza kunena kuti chipatala sichinathe ndipo anthu a m'madera adandaula mmene mukuona uthengawo kunena kuti chipatala chawo sichinathe and chili kutali kwambiri kuti chipatala chimalizidwe. Pamene atsogoleri kapena mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuimirira m'Malawi wina aliyense posatengera kuti ndi wa DPP kaya ndi wa ndani, analonjeza kuti mabiliyoni ambiri alowa kumeneko.
Chipatala chaching'ono cha Golden ndiponso nyumba khumi za chitetezo zatha, pomwe ku Rumphi anati chipatala chaching'ono kumeneko chidathanso kumangidwa. Koma ife tapeza kuti zitukuko zina kulibe pomwe kwina zidayima Tili ndi lipoti ili lomwe akuwerenga Alex Banda lomwe alemba Luka Beston. Mu uthenga wake Ku dziko la Malawi polankhula ku nyumba ya malamulo President Lazarus Chakwera anatchula boma lililonse kutsindika za chitukuko chomwe iye wachitira dziko lino. Mwachitsanzo, ku Phalombe, a Chakwera anati boma lawo latsiliza kumanga nyumba za achitetezo 29 zomwe zili mgulu la nyumba 10,000 zomwe iwo analonjeza kuti amangira achitetezo mdziko muno koma wapampando wa khonsolo ya boma la Phalombe a Agason Sompho auza Zodiak kuti boma linangopereka cholinga chake kuti amanga nyumbazi komatu sizinamangidwe ndipo ku Neno Pulezidenti Chakwera anati ndalama za mthumba la Governance to Enable Service Delivery, Gesed, m'bomali anamaliza kumanga chipatala chaching'ono cha Golden kuphatikizapo nyumba za apolisi khumi koma mtolankhani wathu Steve Kalungwe wapeza kuti ntchitoyo idayima kalekale. Ku Rumphi, a Chakwera anati boma lawo lamaliza kumanga chipatala chaching'ono cha. Kamphenda, koma Brian Matchele yemwe ndi mtolankhani wathu m'bomali akuti mkulu woona za mapulani ndi chitukuko ku khonsoloyo a Frank Mfune watsimikiza za izi. Kumbali inanso, katswiri pa nkhani zochitika m'dziko Isaac Cheke Ziba akulankhulapo pa zomwe ife tapezazi. Pali malo atatu amene a Pulezidenti sakuyenera kuti azitiuza mabodza. Malo amenewa ndi ku nyumba ya upresidenti, State House, kapena ngati ali ku Parliament, kapena ngati ali mu ofesi mwawo ku Capital Hill. Malo amenewawa aziyesesa kuti akamayankhula aziyankhula zowona zokhazokha chifukwa malo awawa ndiye kuti akuyankhula ngati president wa dziko ndiye akanama zimakhala kuti zasokoneza chilichonse chimene ayankhula. Dzulo, akatswiri a zachuma adandaulanso.
analonjeza kuti mabiliyoni ambiri alowa kumenekoko ndiye sindikudziwa kunena kuti kodi ndalamazi adya ndani ndalamazi adya ndani kodi nanga anamunamiza ndi ndani kodi ni nduna nanga nduna yanji komanso choti tidziwe kunena kuti mcp ikuziyipitsira mbiri okha osati munthu wina wake akubwera kumayipitsa mbiri ya mcp koma okha kamba ka malonjezo awo ndi malonjezo osakwaniritsa nkhani yalembedwa lero lino pa 15 mmene mukuoneramo nkhaniyo yalembedwa lero lino and zinthu zozachitika lero lino ndiye anthu akunena kuti bwana suleman taona kwazumula apresident kodi afuna kung'alula kuti ee ntchito ilipo ndipo tikamakuwuzani kuti pangani follow lahiri ktv kuti tizikupatsirani zambiri peter mutharika akungosekerera kuti ndikutola mpando mcp diso lili mwamba kuopa mantha kuti kodi chipani cha dpp chititani Kodi chipani cha aford chititani? Kodi chipani cha utm chititani? Chifukwa boma panopa ndiye likutengedwa. Ndiye nkhani ndi yonena kuti chipani chomwe chingathe kuwina kaya ndi inu a Kabambe mosogozedwa ndi chipani chanu cha utm wonesesani kuti musazabwere ndi boza mmene likuchitikali ndiye kuti usogoleri wanu mukazabwera ndi chilungamo muzaumva kukoma inu a dpp mukazabwera ndi chilungamo usogoleri wanu uzakhala wabwino Uzakhala wobeba amalawi azasangalala kuwakwanilitsila malonjezo amene mukulonjeza koma izi za mcp izi ndiyeno sakupeza mtendele a mcp mtsogoleli wa ziko lino zuloso amakamba kunena kuti aah ziko la malawi lino pali pa mavuto osiyanasiyana alipo chifukwa chonena kuti a dpp ndamene anabwelesa mavuto zomwe zili zaboza kwambiri kuti ndikupaseni zomwe ayankhula anthu akunena apa Tikhala ngati tikunyoza mtsogoleri wa dziko lino, tikhala ngati tikunyoza chinthu china chake, koma okhawo a mcp-wo akupereka mpata ku dpp kuti itengenso boma. Izi ndi zachilendo ku mtsogoleri wa mcp, china chilichonse chomwe akulonjeza ndi chabodza, chilichonse chomwe akukamba ndi chabodza, palibe chomwe akukwaniritsa. Pamene dziko lino anatenga boma kudzera Saulos Chilima, ankalonjeza zambiri koma palibe chomwe anakwaniritsa. Tsono nduna. zambiri komanso a Chimwendo Banda ananama kuti msewu wa ku Makanjira ukukhonzedwa. Analonjeza ndi kunama kunena kwa Amalawi kunena kuti msewu wa ku Makanjira wakhonzedwa pamene anthu a ku Mangochinso akana. Anthu a ku Mangochi anayikana gemu imeneyo. Munthu akayankhula, akazuzula akubwera ndi anyamata a zikwanje pamene sizili zabwino. Dziko lino ndi la demokalase. Ndingokupasani kudandala kwa anthu a ku Mangochi. Mumve muone mene anthu akudandaulira boma la mcp ndi mmene likuchitira. Wa Makanjira, Makanjira Road, ndiye a Chimwendo Banda akhala akunena kuti ah nsewu wa Makanjira tayamba kukhonza, nsewu wa Makanjira tayamba kukhonza ndiye timati tawafunse a Chimwendo Banda kuti nsewu umene akukhonzawu povala povala trouser akamaseka zipi kapena nsewu wake wakuti chifukwa apa tikuona kuti nsewu umene akukhonza iwowo Mwina ungakhale kuti ndi wa mkabudula mwawo chifukwa apa palibe Makanjira road imene akukhonza, Chimbende road, Chimbende bridge iyi, iyi ndi Chimbende bridge iyi, nsewu uwu kumachita ku, mitengo yochita kuyika mitengo imeneyi, galimoto iyi ikukanilira apapa, anthu kumalephera kudusa nkumati a Chimwendo Banda nsewu wa Makanjira tayamba kukhonza ee nsewu, nsewu wake umene akukhonza a Chimwendo Banda uti? Wa mkabudula mwawo? eh? kumapuzisa anthu bwanji ah, sizoona zimenezo sizoona zimene ndi usilu weniweni wa basi ah. ndi boma lomweli boma lake lakuti lotimati boma lake lomweli boma lomweli boma lomweli boma lake Kati za chamba zimenezo chamba. Mukamamva chamba fodya ndi ameneyu. Zoona bridge azikhonza anthu nkumachita kukhonza kuyika mitengo nkumati boma ndi lomweli. Boma ndi lomweli boma lake liti. La Chimwendo Banda la nkabudula mwawo. Nonsensical. Ukafika utengawo. Makanjira hey nsewu tayamba kukonza nsewu tayamba kukonza Nzi- mzipi mwa baba wawo achimwendo banda awo chani uko ndiye kumangochi kumeneko ndikuyankhula kwa anthu akumangochi and ndakambira muja kuti anthu akunenenso akwiya kwambiri powanamiza kuti chipatala chawo chatha pamene anthuwo akuyenda mtunda wautali kunena kuti akapeze thandizo akuyenda mtunda wautali wa 25,000 kuti akafike akapeze thandizo. Kodi dziko la Malawi likupita kuti? Uwu ndi mpata owapasa a opposition kuyankhula. Akayankhula Suleman muzimumanga. Akayankhula wina wake muzimuopyeza, muzimumanga zikwanje zizituluka. Akayankhula mukuwabweretsera zikwanje, mukuwatema, mukutumiza anyamata a zikwanje pamene sizili zabwino. Nyamata pano pakuti agule sapato, nyamata kuti umoyo wake usangalale zikukanika potengera mavuto alipo dziko lino. Zinthu sizikuyenda. Zinthu sizili bwino. tisa musabweretse nkhondo dziko lathu lino la Malawi a dpp tu ali ndi zinthu zawo zomwe angathe kuloza ndipo a dpp kuti abwere pano kuti aziyankhula za zitukuko ndiye angathe kuchezera anthu kumvera zitukuko zomwe zachita chipani cha dpp koma a mcp kwanu kungolubwalubwa basi kuopseza aMalawi sizabwino follow lahiri k tv tizikupatsirani nkhani subscribe tapangani share video iyi kuti anthu ena ayipeze komanso like osayiwala kuchita like timakunyadirani amene mumatipanga